Tá mé an-mhaith, Hugh. Tá aoi speisialta eile againn an tseachtain seo agus tá mé ag súil go mór le comhrá an-suimiúil a bheith againn leis. Yeah, tá sé really cool. Tá mé ag súil go mór leis an craic a bheidh againn leis agus tá, tá actually, caithfimid rud a luadh sular cuireann muid intro dó. Ar dtús báire, caithfimid labhairt le ár cara eile, ár comhghleacaí eile, James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú. Go maith, go maith. Níl aon complaints agam anseo inniu. Lá breá, lá breá ar an bportach, a mhac bán. Ach muide anseo ag taifead. So, ah yeah, iontach, iontach ar fad. Aoi eile iontach an tseachtain seo againn. Mar is gnáth an sraith seo ar fad. Tá sí ag fáil níos fearr gach uile eagrán, so, mé ag súil go mór leis an gceann seo.

Tá muid ag roinnt an stáitse leis le go leor daoine iontacha eile atá ar Raidió Rí-Rá agus ar Gairde na Gaeilge agus b'fhéidir go bhfuil muid i gcomórtas leo anois.
Drama, drama already agus an céad, an céad, an céad seachtain istigh. Ach go dtí go dtosaíonn an drama sin caithfidh muid labhairt lenár aoi iontach speisialta an seachtain seo. Is legend é i saol na meáin shóisialta agus ar an, sa Ghaeilic agus a hamharc mar sin. Ah, ná tabhair notion dó! Bainte le a lán rudaí difriúla i saol na Gaeilge, tá muid ag, oh my God, tá mé actually deas muid ag, mícheart liom inniu. Tá muid anseo le aoi an-speisialta, laoch i saol na Gaeilge agus sna meáin shóisialta, tá muid gan dabht ag caint lenár aoi speisialta Gaylgeoirí ná Cian Ó Gríofa. Cian, cad é mar atá tú? Hello, cad é mar atá sibh? An-sásta bheith anseo. Níor thuig mé go mbeidh mé ar Raidió Rí-Rá arís, so an-sásta go bhfuil muid beo

Dúirt Niamh, Yeah, like, oh, bhí, bhí mé i gcónaí in ann sibh ag gáire, just, bhí mé, bhí sibh i gcónaí ag gáire agus b'in an t-aon rud a bhí mé in ann a chloisteáil, so yeah, bhí craic againn. Cé nach raibh éinne, seachas b'fhéidir mo mháthair, ag éisteacht, cé go bhfuil, nach bhfuil Gaeilge aici. Banríon eile.
Agus cén chaoi ar thosaigh an clár sin, b'é an chaoi a chuaigh sibhse ag Raidió Rí-Rá nó b'é an chaoi a d'iarr siad daoib clár a dhéanamh nó cén chaoi ar tharla sé sin.
I think bhí bhí clár ag mo chara agus seachtain amháin ní raibh a a chara like bhí beirt i gceist leo agus ní raibh a chara ann so rinne mé é just seachtain amháin agus bhí mé like oh is maith liom an cumhacht seo agus um yeah just chuir mé ceist ar Niamh like oh an féidir linn rud fíor aerach a dhéanamh trí Gaeilge and yeah bhí sí sásta cead a thabhairt dúinn.

Bíonn muid ag iarraidh ar achan duine Gaeilge a labhairt ach ansin síleann muid nach labhrann duine ar bith Gaeilge nuair atá muid ag cúlchaint faoi dhuine éigin agus ansin casann thart tá go leor Gaeilge thart ort. Is ní amháin a dhéanann muid thar lear é, déanann mise istigh i nGaillimh. Déanaimse i nGaillimh an t-am ar fad é. Yeah.
Bíonn ar tasamh seo ag goil amach romham anois seo is bím ag casadh timpeall go raibh mé like, oh shit.

rud d'aon.
Nuair a thosaigh muid an clár raidió like chruthaigh mé cuntas Instagram just chun píosa poiblíochta a dhéanamh ehm ach ní raibh muid ag cur like I'd say go raibh post nó dhó curtha air thar like bliain ehm ach nuair a bhog so bhog Dean go Ceanada chun Gaeilge a mhúineadh. Go bunúsach, ní raibh mé ag iarraidh é a dhéanamh liom féin ach ní raibh ní raibh mé ag iarraidh an pobal a chailliúint cos bhí pobal beag dílis againn ar na meáin shóisialta agus yeah thosaigh sé ag fás agus ag fás agus thosaigh mé ag cur memes trí Gaeilge air and yeah just Tá an-chuid daoine ann anois agus tá sé chomh ait like agus mé amach, go háirithe ag ócáid Gaeilge nó ag ócáid aerach agus bíonn daoine like chomh ait but tá sé an-deas go bhfuil an pobal sin againn, agam, I guess, anois. But yeah.
Is breá liom, caithfidh mé a rá, is breá liom na memes a chuireann tú in airde, tá siad an-dána, an-ghreannmhar. Cá bhfaigheann tú na smaointe leis na memes sin a chur le chéile? Oh just,
n'fheadar, just mo cheann. Mo fhadhbanna meabhairshláinte is dócha.

bhíos ag fáil like an-chuid DMs fíordhiúltach, like just oh like pff chomh dramatic ach like cuir bás id lámh féin, like ní cóir go mbeadh duine aiteach ag caint na Gaeilge, tá sé seo ag scriosadh ár dtraidisiún, like just like iro city. Ach anois níl siad chomh b'fhéidir Ní faighim na DMs sin go rialta a thuilleadh agus tá sé sin go maith. Ach yeah cuireann sé sin fearg orm measaim like dá mba rud é go raibh mé ag fáil na teachtaireachtaí sin agus mé i mo dhéagóir, bheadh sé i bhfad níos deacra like. Is cuma liom faoi na fuathóirí, Ag an bpointe seo, beidh fadhbanna i gcónaí ag daoine, ach ní raibh sé sin i gcónaí ar eolas agam, má dhéanann sé sin ciall. So yeah, just tá an-chuid daoine, go háirithe i saol na Gaeilge, daoine óga ag cur stuff ar na meáin shóisialta agus yeah. bheadh sé, ní bheadh, ní bheinn sásta dá mba rud é go raibh siadsan ag fáil teachtaireachtaí mar sin, like, tá ana chuid daoine ag cur stuff trí mheán na Gaeilge, daoine ón bpobal aiteach agus yeah, ba chóir go mbeadh, I mean, tá súil agam nach bhfuil siadsan ag fáil, but sílim go bhfuil sort, you know, athrú mór feicthe againn le déanaí. Now, níl sé sin a rá nach bhfuil fadhbanna fós ann, is cinnte go bhfuil agus is dócha go mbeadh i gcónaí Ach yeah, sílim go bhfuil feabhsúcháin feicthe agam ar aon nós le déanaí. Tá sin an-díomách really a chloisteáil go bhfuil daoine i saol na Gaeilge atá mar sin. Ach an daoine iad, an mbeadh ainm s'acu fiú le feiceáil nó an trolls i gcónaí a bhí ag cur na dteachtaireachtaí seo chugat? Mar má tá ainmneacha ann ba cheart duit iad a chur in airde ar do chuid scéalta ar Instagram. Oh ná bí buartha like táim tar éis é sin a dhéanamh. Nó go bhfuil réiteach na daoine Like cuntais anaithnid atá ann, like níl aon rud ar an profile, níl like grianghraf ann, níl ainm ann, rud ar bith, just tá siad ag, is dócha go bhfuil, go bhfuil sé cruthaithe acu just chun an, an teachtaireacht sin a sheoladh. Ach uaireanta like daoine le, like le gach rud ar fáil agus gach rud le feiceáil maidir leo, like, oh yeah, cuireann sé isteach orm.

leantóir le ag na Gaylgeoirí. Cé chomh mór is atá sé sin sástúil is like cad é like is is cineál platform é anois do dhaoine óga aeracha atá ag iarraidh teacht amach i saol na Gaeilge so is cineál rud inspioráideach é sin ina dhiaidh is cé chomh sásta atá tú le go bhfuil an platform sin déanta agat. Yeah cinnte, sin rud an-tábhachtach like le rá. Tá like faighim an-chuid teachtaireachtaí fíor fíor dearfach ó daoine óga ar fud na tíre, fiú daoine um i dtíortha eile um cos yeah apparently tá Gaylgeoirí um idirnáisiúnta anois ach um she's international um ach Tá, oh yeah, tá sé an-tábhachtach dom a bheith mise mar cos ní raibh an ionadaíocht sin agam agus mé ag fás aníos agus tá an rud céanna ráite ag an-chuid cairde aiteach agam, like, ní raibh Ní raibh daoine aiteach againn sna meáin nó ar an teilifís nó sa litríocht nó pé rud agus le pointe, go pointe tá sé píosa beag cosúil le sin, I mean, tá sé i bhfad níos fearr anois agus I'd say i gceann, er, cúig bliain like beidh muid ann. Ach yeah, tá sé. tábhachtach dom a bheith i m'eiseamláir agus sin an an príomh rud dom. Like dar ndóigh cuirim memes agus gach rud eile air ach an príomh rud ná go bhfeiceann daoine óga, you know, duine aiteach, duine aerach atá bródúil atá sásta agus tá, you know, rathúil go pointe, rathúil, em, ach tuigeann siad mé. Em. Yeah and sin an rud le like, Na Gaeil Aeracha freisin um, BT dubs is maith liom do gheansaí Hugh. Um, ach yeah, sin an, an príomh rud le sin freisin agus sin an fáth go raibh mé ag iarraidh a bheith páirteach. Just eiseamláirí aiteacha a chruthú do dhaoine óga ar fud na tíre le Gaeilge gan Gaeilge is cuma just daoine b'fhéidir atá ag streachailt le lena gcuid gnéasúlachta nó féiniúlachta nó pé rud agus just go bhfeiceann siad rud like dearfach sa nuacht 'cause le déanaí tá an-chuid fíorbhrónach feicthe againn maidir leis an pobal aiteach agus yeah tá sé tá sé tábhachtach cothromaíocht a bheith ann like ní hamháin na, na drochscéalta. Mar a dúirt James, is ionadaí thú. Um, fá choinne Gaeilgeoirí le atá aerach? Ar tharlaigh seo de thimpiste nó an bhfuil tú raibh sórt meon agat go raibh tú chun dul amach agus na haidhmeanna seo a chomhlíonadh go raibh tú ag iarraidh seo a dhéanamh, raibh tú cinnte de sin ón tús?
I dtosach bhí mé just ag iarraidh píosa craic a bheith agam le memes a raibh acu Gaeilge. Ach yeah, ansin thosaigh mé ag fáil an-chuid teachtaireachtaí ó daoine óga and thuig mé, oh yeah, like I guess go bhfuil an ceart acu, tá, just go bhfuil an t-ardán sin ann. beidh tionchar ar leith agam orthu. Ach yeah, bíonn sé ait é sin a rá os ard. Ach like yeah, tuigim an, tuigim an meon sin. I mean tá, tá mé ag, ag déanamh obair ar son na cúise, or ar son cearta LADTA, um, ar an teilifís nó ar an raidió, agus just an, an ionadaíocht sin a chur amach trí Ghaeilge. And yeah, I mean, ní raibh sé mar aidhm agam ach táim, tá sé mar aidhm agam anois an obair sin a leanúint agus, you know, gach rud a fhorbairt agus, yeah, a bheith i measc, mór.

An club an club GAA úr gabh mo leithscéal na club CLG. Cén dóigh a bhfuair tú ag obair leis an grúpa sin 'cause is iad ar an bhfód le le tamall anuas?
Yeah, so is cuimhin liom cúpla bhliain, 2020 sílim, chuir Karl an an bunaitheoir just tweet ar Twitter do an mbeadh suim ag éinne cumann CLG do daoine aiteacha a tosú. And like cinnte bhí suim agam bhí suim i gcónaí sa sa pheil ach agus d'imir mé go dtí go raibh mé i mo dhéagóir ach just d'fhág mé toisc gur thuig mé go raibh mé aerach agus ní raibh, ag an bpointe sin ar aon nós, ní raibh an foireann chomh, b'fhéidir, oscailte. So d'fhág mé cé go raibh suim agus grá agam don spórt and then just chonaic mé an tweet agus yeah, bhí mé i gcónaí ag iarraidh níos mó cairde aerach agus yeah, thug sé seo deis nó seans dom an spórt a dhéanamh arís agus níos mó cairde a dhéanamh agus mar a dúirt mé, an rud céanna le Gaeilgeoirí, thugann, tugann sé like, níl fhios agam, rud dearfach don, don phobal LADTA sa tír seo agus yeah. Just is, is grá liom é, caithfidh mé a rá, like, mise um, an, bainisteoir ar na meáin shóisialta agus captaen foireann na bhfear, bhuel, co-captaen. Ach, like, yeah, táim, táim lárnach anois, like, tá, like, táim gafa leis an ghrúpa, tá, caithfidh mé a rá, like, na daoine is deise ar bhuail mé riamh, agus is aeraí, dar ndóigh. Ach, yeah, cad a bhí an ceist? Táim just ag, ag dul ar, um, tangent anois, like, Is grá liom iad. Mar is ceart duit amharcann tú ó na postanna ar fad agus ansin bhí sibh ar laethanta saoire le chéile ansin just ansin thar cúpla na seachtain ó shin. Ach cén cén cineál dóigh a den ar chuaigh tú isteach ar like agus you know cén nó cé mhéad atá ar an coiste, like, an bhfuil a lán obair bainte leis, um, you know, cén saghas obair a téann isteach i foireann peil, because I think sin like, rud just a cheapann daoine gur chuireann tú foireann peil le chéile agus sin é and then just tarlaíonn sé.
So um, bhí sílim go raibh seisear i gceist um, leis an gcoiste don céad bhliain. So ní raibh mé ar an gcoiste don céad bhliain agus buíochas le Dia cos chuala mé go raibh sé fíor fíor go like, tá níos mó ná 20 anois agus fós táimid chomh gnóthach like tá tá cruinniú againn go seachtainiúil like an méid obair ní thuig mé cé chomh gnóthach is a bheidh mar mar well yeah tá an-chuid i gceist le leis na meáin shóisialta bíonn tú like you know i gcónaí ag always on mar deirtear i, i mBéarla ach um, yeah bhí like an méid oibre atá déanta ag Karl go háirithe ach gach duine, like, just ní thuigeann daoine an méid admin a bhaineann leis agus na rialacha agus, you know, jumping through hoops i gcónaí. Tá foireann eile ag tosú i mBéal Feirste. sílim, Aeracha Uladh agus yeah, just tá mé ag breathnú orthu anois an, an rud céarna like, just an príomh rud ná an is like, ba chóir go mbeadh an-chuid daoine i gceist leis just chun gach rud a, a roinnt agus an, an obair a dhéanamh le chéile cos tá sé iomarcach do, do ghrúpa

ar an gcruinniú go bhfuil mé feargach ach níl siad in ann aon rud eile a chloisteáil. Chomh feargach mar dhuine. Ach yeah, no, tá mé sásta bheith anseo, just má tá resting bitch face orm sin an fáth. Agus just maidir leis an gcumann, mar sé, tá mise ag imirt le club Aussie Rules anseo agus sé a bhíos muid a dhéanamh i gcónaí ná tá club cineál cineál sóisialta atá ann. Ach an bhfuil cineál ties agaibh le aon chlub eile thart timpeall na hEorpa nó thart timpeall an domhain? Bhfuil aon chlub eile actually mar mar na Gaeil Aeracha in aon áit ús ag timpeall timpeall na hEorpa nó timpeall an domhain a bhíonns ag imirt peil Ghaelach nó an sibhse an chéad fhoireann riamh ag déanamh seo? Yeah, muidne an chéad fhoireann mar seo ach yeah mar a dúirt mé tá ceann eile i mBéal Feirste agus ach sin é like bíonn muidne ag imirt le le foirne eile lán le daoine hetero gcónaí
No No way No táim ag slagging ach bíonn na foirne eile like, chomh, chomh, chomh cairdiúil, chomh cabhrach, chomh deas, like, níl, níl aon rud buaite againn, go fóill, em, ach táim dóchasach, em, ar aon nós, but like, yeah, bíonn, bhí sórt imní orm maidir le na. leis na foirne eile. Agus dom féin ar aon nós agus mé i mo dhéagóir, bhí daoine, like, ní raibh daoine i gcónaí deas agus go háirithe agus muid, you know, tá bratach aiteach ar an, ar an ngeansaí. So bhí mé píosa beag imníoch faoi sin ach is cuma le daoine agus is, is breá liom sin. Um, I mean, dá mba rud é go raibh fadhb ag duine, bheadh sé sin, I mean, cur, like, ní, ní bheinn sásta sin, dar ndóigh, but ní, agus ní raibh mé really ag súil leis, ach bhí píosa beag i mo cheann ag rá, like, oh, cad a tharlódh má, má tá, like, fadhb ag duine éigin. Ach, yeah, tá, tá siad chomh deas, agus tá súil agam go mbeidh, well, I, Déarfainn go mbeadh sé deacair foireann aiteach CLG a thosú i dtír eile because you know bíonn deacrachtaí acu foirne a chur le chéile le just daoine a bhfuil suim acu sa spórt sa spórt seo ach yeah. I mean, ba bhreá liom tá sé mar an gcéanna le rugbaí agus soccer bíonn like an-chuid foirne aiteacha ann, bíonn like tournaments acu i dtíortha eile. Now ní dóigh liom go mbeidh muid in ann é sin a dhéanamh ach chuaigh muid go Londain cúpla seo, cúpla mí ó shin agus bhí cluiche againn le le foireann ansiúd. Now arís, ní raibh siad aiteach ach bhí bhí sé an an deas, just an Tá pobal ar leith i gceist leis an gCumann Lúthchleas Gael agus tá sé deas just a bheith páirteach mar foireann aiteach.
Agus is dóigh, ceist eile atá ann ná cineál, domsa le foirne peile i gcónaí, is cineál rud really sóisialta atá ann, abair má thagann daoine ó, is ea de gach uile dhuine i gcónaí i nGaillimh, is ea ó gach uile chontae agus b'fhéidir nach bhfuil mórán cairde acu nuair a bhogann siad anseo. An bhfuil na Gaeil Aeracha mar sin cineál mar cineál lighthouse do gach duine atá ag iarraidh ag iarraidh peil a imirt ach atá aerach agus b'fhéidir nár imir le cúpla bliain agus atá ag iarraidh bheith eh, really sóisialta agus bualadh le cairde díreach nuair a bhogann siad go Baile Átha Cliath.
Yeah, sin é. I mean, bhí mise i mo chónaí anseo ar feadh cúpla bliain anois ach tá roinnt daoine um bainteach leis like bhog siad go Bleá Cliath agus chonaic siad go raibh sé seo ar fáil agus yeah, tá siad páirteach chun ciorcal nua a dhéanamh. Um agus like caithfidh mé a rá tá sé chomh náireach ach dáiríre tá muid cosúil le like clann

go háirithe dos na daoine níos óige ar an bhfoireann, go bhfuil, n'fheadar, yeah, cairde aerach acu agus feiceann siad, you know, gur féidir leo a bheith oscailte fúthu féin, like faoi gach rud fúthu féin. And yeah, just tugann sé. I guess, spás sábhailte dóibh a gcuid gnéasúlachta a a fhorbairt agus a chur chun cinn má dhéanann sé sin ciall. Like just yeah, yeah. Tá deis acu i spás sábhailte obair a dhéanamh orthu féin. Má dhéanann sé sin ciall?
Yeah. And, yeah. and an bhfeiceann tú like you know tá sé ráite le tamall anois whatever go bhfuil you know nuair atá daoine ag iarraidh like, imeachtaí sóisialta a chur ar fáil don phobal aiteach, like, it's i gcónaí i like, you know, tithe tábhairne nó istoíche like, rudaí mar sin. So an feiceann tú seo mar cineál de like, alternative like, spás do daoine le bualadh suas le chéile in áit you know, ní chaithfidh alcól a bheith i gceist nó ní chaithfidh tú bheith you know, d'aois éicinteacht nó ní chaithfidh tú like, dul amach don oíche, ní chaithfidh tú bheith scriosta an chéad lá ina dhiaidh sin just le buaileadh le muintir den phobal céanna. An aithníonn tú Na Gaeil Aeracha mar spás eile dó sin?
Yeah, sin rud tábhachtach. I mean, dar ndóigh, is maith liom ag dul amach ach. Mar mar is cosúil linn féin, tú tír cosúil linn féin. Ach like, é sin ráite, tá sé tábhachtach spás a chruthú taobh amuigh de na clubanna oíche agus alcól do dhaoine aiteacha cos like go traidisiúnta or yeah nó b- don chuid is mó bíonn you know teach tábhairne i gceist má tá tú ag iarraidh cairde a dhéanamh sa sa phobal seo ach yeah I mean agus cé go go gcóimid amach or go téimid amach go

téann muid go dtí like Vico Baths nó just ag fáil caife, caife nó like béile um nó oíche scannáin i dteach éigin, like just am a chaitheamh le chéile gan alcól. Tá sé sin tábhachtach freisin ach caithfidh mé a rá like is maith liom ag ag bapáil freisin.
Tá sé iontach dóibh go bhfuil an club sin ann mar rud sóisialta. Tá sé domsa, bhog mé isteach go cathair na Gaillimhe ach níl mé ach ceathracha nóiméad ón baile like ach na cairde a dhéananns tú ag na cumainn sóisialta spóirtíúla seo, is iad na cairde, is iad cairde is mó a bhíos tú ag dul amach leo is gach rud so tá sé actually class go bhfuil, go bhfuil na cineál cumainn seo, cumainn a look like you said cumainn spóirt ann chun chun an saol sóisialta sin a thabhairt do daoine nua san áit, tá sé actually unreal like. Yeah agus bíonn sé deacair cairde nua a dhéanamh mar duine fásta, like, yeah, fásta, um, ní fásta, um, ach yeah, tá, bíonn sé deacair cairde a dhéanamh mar duine fásta, like, taobh amuigh den obair, taobh amuigh de mo phost, cé go bhfuil siad san go léir i Londain so níl, níl mé

cairde iontacha a dhéanamh mar dhuine fásta. Is léir go bhfuil a lán oibre déanta agat le forbairt a dhéanamh ar an bpobal LADT agus ansin lucht labhartha na Gaeilge sa phobal sin. An bhfuil aon rud gur mhaith leatsa a fheiceáil b'fhéidir sa chéad chúpla bliain eile sa todhchaí, forbairt déanta air ó thaobh an phobail LADT agus an Ghaeilge de, b'fhéidir más é sin níos mó cumainn spóirt cosúil le atá bunaithe agatsa nó ceol nó cibé rud é? I mean, bheadh sé class níos mó foireann, like clubanna CLG aiteach a fheiceáil timpeall na tíre cos tá mise ar Instagram do Na Gaeil Aeracha agus faighim DMs an t-am ar fad ó daoine timpeall na tíre, like, oh, an bhfuil fhios agaibh an bhfuil club mar seo ar fáil i Gaillimh nó i gCorcaigh? And, I mean, níl, agus tuigim tá an-chuid obair i gceist leo, ach ba bhreá liom dá mba rud é go raibh níos mó ann. Chomh maith leis sin, ó thaobh cearta LADTA, cé go bhfuil sár-jab déanta againn mar tír, go dtí an pointe seo. Sílim go bhfuil i bhfad níos mó ag teastáil, go háirithe maidir le daoine trasinscneacha. Um, so yeah, ba chóir go mbeadh níos mó meas agus cearta acu mar, mar phobal, déarfainn.
Agus bhfuil aon duine a amharcann tusa air mar inspioráid um, in Éirinn nó thar lear um, atá mar sórt b'fhéidir duine gur féidir leat um, inspioráid a fháil uaidh agus tusa ag déanamh do chuid oibre?
I think an rud is fearr faoin bpobal aiteach ná táimid go léir mar sórt eiseamláirí do dhaoine eile agus tá an-chuid cairde agam agus tá an-chuid cuntais Gaeilge ar insta fiú like Ciara Ní É, Kitty Ní Houlihán, An Queercal, like just daoine aiteach atá ag cur rudaí ar na meáin shóisialta like go bródúil agus is cuma leo má tá fadhb ag éinne ann 'cause tá sé tábhachtach yeah an obair sin a chur amach dos na daoine nach bhfuil eiseamláir acu. Like tá a fhios agam go bhfuilim ag rá eiseamláir an an like, go hiomarcach ach tá like, just daoine atá bródúil agus muiníneach astu féin. Like tá an iomarca daoine ann chun gach duine a a lua ach yeah, just gnáthdaoine go bunúsach mo chairde um, daoine nach bhfuil mórán nach bhfuil like, ardán ollmhór acu, just gnáthdaoine um, tugann siadsan inspioráid dom déarfainn.

Beidh sé curtha ar Instascéal Na Gaeil Aeracha anois agus siad ar fáil arís. Bhfuil comhairle ar bith agat do, mar a dúirt tú, nuair a bhí tú i do dhéagóir nach raibh mórán daoine nach raibh ardán ann don phobal LADTA mar atá anois ach bhfuil comhairle ar bith agat do na daoine níos óige sin atá b'fhéidir ag amharc ortsa nó go bhfuil fós ag streachailt le b'fhéidir teacht amach nó rud ar bith mar sin?

Má tá fuathóirí ann agus má tá siad chun a bheith ann i gcónaí, caithfidh tú rud a dhéanamh a chuireann áthas ort cos I mean, at least ansin, beidh tú sásta, cé go mbeadh siad fós ann. Tá sé an an cumhachtach má aimsíonn tú daoine cosúil leatsa, agus like the tribe a aimsiú. Umm so like buíochas le Dia tá an t-idirlíon againn anois, like is féidir aon rud a chuardú like ar na meáin shóisialta is féidir daoine a aimsiú agus comhrá a bheith le le daoine cosúil leatsa agus is cuma cá bhfuil siad ar domhan. Is uirlis cumarsáide iontach é. So má tá tú b'fhéidir like faoin tuath sa tír seo agus ní braitheann tú go bhfuil daoine cosúil leatsa ann, just téigh ar Instagram agus yeah, beidh sibh in ann bhur draíb a aimsiú ansin.
Tá do chuid freagraí chomh deas. So wholesome. Well, siad, siad stoi, Hugh, would care, would care that, Hugh? Bhí bhí ce- bhí ceist iontach deas agam, Yeah. um, what do you call it, seo ceist. Okay, so Tá budget agat le cibé rud a dhéanamh leat le seo. Drag Race Éireann, cé hiad na h-iomaitheoirí a gcuirfeá isteach le haghaidh an rása drag in Éirinn dá mbeadh sé seo ar siúl? Is dócha Kitty, come on. Oh come on yeah. Like bheinn sásta é a dhéanamh cé nach bhfuil scileanna like ar bith agam maidir le smideadh nó like sewing nó faisean but bheinn sásta é a dhéanamh. Just á Davina na tá tá drag tá banríonacha drag iontach, Anziety um, oh, like Victoria's Secret. Literally sílim gur féidir

Má tá sé ag ca-, má tá sé sásta iad a caitheamh, bheinn sásta é a bheith mar, mar mholtóir. Em, b'fhéidir, like, Panti Bliss in ionad RuPaul. Ó, yeah.
Em, agus, oh, I mean, bheinn sásta, actually, a bheith mar mholtóir. Déanfaidh mé é, déanfaidh mé é ar son, son na cúise.
No, b'fhéidir, like, sh- oh, act- mar, like, Síofra, No, ní Síofra, oh my God, that's co náireach. Cad is ainm di? An cainteoir, Sibéal? No, um.
Síofra?
Táim chun seo a scrapáil come on. Síomha!
Síofra, oh my God, náireach. Um, yeah, si- um, Panti Bliss, Daithí Ó Sé agus mise nó Síomha, déarfainn.
Agus tá an cheist againn ag déanamh podchraoladh le chuile dhuine de na aíonna a bhí ann go dtí seo ná tá cead agat triúr a thabhairt ag dinnéar áit ar bith ar domhan. Tá na daoine seo in ann a bheith beo nó marbh, is cuma cé iad féin. Cén triúr a thabharfá tú ag an dinnéar is cén fáth?

Agus is breá leis GAA gear, so caithfidh tú, caithfidh tú an gear ó na Gaeil Aeracha a thabhairt dhó. Oh, yeah, bheinn sásta iad a thabhairt duit agus, or dó, um, iad a fheiceáil ar mo, ar mo, ar, an féidir liom é sin a rá? Oh, thig leat, yeah, thig leat. Yeah, yeah. Agus iad a fheiceáil ar urlár mo sheomra.

oh, táim gafa léi. oh, icon. Chuaigh mo chara agus bhain sí an oiread sin sult as. Bhí sí in ainm is dul le duine éigin agus ní raibh an duine sin ar fáil so chuaigh sí léi féin agus bhuail sí leis an oiread sin daoine agus í istigh ann. Bhí oíche ar dóigh aici. Dúirt sí go raibh sé iontach. Déarfainn é, tá éad orm. Oh, bhí, bhí, chonaic mé cúpla Insta scéal agus yeah, bhí cuma class air.

Agus tá, because I know tá sé ráite agaibh in achan uile agallamh atá déanta agaibh, so fágfaidh mé like, níl mé ag gabháil a chur an cheist seo, uh, mar I think ar an achan uile agallamh cuireann siad an ceist seo, yes, tá sé oscailte do aon duine, ní amháin uh, an phobal, uh, an phobal Éire, um, tá sé ar fáil do na, na, na comhleacaithe fosta, na allies. Um,

TikTok agus Anywhere ar Twitter. Má tá tú ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta tá sé mar Flaitheartha ar Twitter, Flaitheartha ar TikTok agus Flaitheartha ar Instagram. Agus má tá tú ag iarraidh mé féin a aimsiú ar na meáin shóisialta tá mé féin ag Hugh Carr here ar Twitter, Hugh Carr here ar Instagram agus just gnáth Hugh Carr ar TikTok. Bhuel, cibé? Bhfuil aon rud eile go gcaithfimid a phlugáil anois?